akufotokoza nkhani ya kugwiritsa ntchito mankhwala amene apangidwa kuchokera mu chinthu chimene chili cha haramu chimene allah anatiletsa mwina kumwa kapena kudya chinthu ngati chimenecho kuchigwiritsa ntchito kuchisandusa kuti chikhale mankhwala lamulo likutinji pali mahadith awiri apa straightforward

fanahahu anha mtumiki sallallahu alaihi wasallam anazamuletsa komano tariq anazalankhula kunena kuti faqala innama asnauha lidawai iyayi mowa sikuti ine ndikufuna kuti mwa ndizimwa iyayi komano ndikufuna mowa umenewu basi kungogwiritsa ntchito ngati mankhwala munthu wadwala akamwa muja amachira kapena ndimapanga zimene ndimapangazo pogwiritsa ntchito mowa mkatimo eh munthu uyo nkuchira Qala, Mtumiki then anazayankha kunena kuti innahu laisa bidawai, mowa si mankhwala iyayi, mowa si mankhwala iyayi, mowa si mankhwala iyayi, walakinahu da, komano ndi nthenda imeneyo chilwele ndi nthenda imeneyo, mowa si mankhwala komano mowawo ndi matenda amenewo. Hadithi rawahu Ahmad wa Muslimu wa Abu Daud wa Tirmidhi wa sahahahu. Hadith apa yabwera straightforward mukulankhula kwa Mtumiki sallallahu alaihi wasallam kunena kuti mowa sungakhale mankhwala mowa sungakhale mankhwala iyayi komano mowa ndi matenda ndi nthenda imeneyo ndithu tiona hadithi ina hadithi ya abi dardai

mitundu ya matenda yosiyanasiyana anatsitsa nthenda wadawaa komanso anatsitsanso chani mankhwala ake wajaala likulli dain dawa anayika mu nthenda iliyonse imene ili dziko lapansi lino pali mankhwala ake anayika mankhwala ake kenako mtumiki anati fatadawawu Choncho inu anthu gwirisaninso ntchito mankhwala. Simukuva bwino mthupi? Imwani mankhwala. Simukuva mthupi bwino? Imwani mankhwala. Komano mtumikiyo akufotokoza kunena kuti wala tadawau biharami, wala tadawau biharami. Komano pogwiritsa ntchito mankhwalawo, musagwiritse ntchito mankhwala amene apangidwa ndi zinthu za haram. Musagwiritse ntchito mankhwala amene ali a haram. Wala tadawau biharami, musagwiritse ntchito mankhwala amene ali a haram. Musagwiritse ntchito mankhwala amene apangidwa ndi chinthu cha haram. hadith ikufotokoza straight forward osati zokuti mwina tipitenso mwina uko hadith forward mowa ndiye kuti mwanjira iliyonse mankhwala amene ayikamo mowa ndiye kuti sitingagwiritse ntchito mu hadithi mtumiki akuletsa wala tadawau biharami musagwiritse ntchito mankhwala amene ali aharamu mu hadithi ya Tariq akulankhula nkhani ya mowa kunena kuti innahu laisa bidawai mowa sikuti ni mankhwala iya Mowa laisa bidawai simankhwala walakinahu da komano ndi nthenda imene. Apa mtumiki mu hadithi ya Abu Darda akufotokoza kunena kuti wala tadawau biharami musagwiritse ntchito mankhwala amene apangidwa ndi chinthu cha haramu tikudziwa kuti Allah subhanahu wa ta'ala komanso mahadith a mtumiki sallallahu alaihi wasallam pali zinthu zambiri zimene mtumiki adaletsa zimene mwina mas- masiku ano anthu amatha kugwiritsa ntchito ngati mankhwala amatha kugwiritsa ntchito ngati mankhwala kapenapo tikapita m'midzi kwathu wanthu ena amapanga mankhwala mu njira imene ili yoletsedwa shirik mu njira ya shirik mu njira imene ili yoletsedwa e mankhwala so amenewo osagwiritsa ntchito mankhwala amene apanga poyitana mizimu, popempha chithandizo ku mizimu, kupempha kwa zosiyanasiyana kapena mwa njira ya shiriki iliyonseyo, mankhwala amenewo osagwiritsa ntchito yayi. Mtumiki akuti wala tadawau biharami, musagwiritse ntchito mankhwala amene apangidwa ndi chinthu cha haramu.

ndipo abdullahi ibni Mas'ud akulankhula mu nkhani yokhuzana ndi zinthu zimene zili zoledzeretsa zimene zili za alcoholic mkati mwakemo za alcohol alcohol choncho zimene zili ndi mowa mkati mwakemo zimene eh, ena amanena kuti ayi uyo alcohol mwina basi ndi mauje chabe eh, ndi makemiko chabe osati mowa Komano ngati alcohol imene akunena kuti ndi chemical munthu adati amwe alezera lamulo lake ndi khamru khamru imene mtumiki anafotokoza kullu muskirin haram kullu muskirin khamru chilichonse chimene chili choledzeretsa ndi mowa chilichonse chimene chili choledzeretsa ndi mowa e wa kullu khamrin khamrin haram

mu chinthu chimene Allah wanena kuti chi haram chimene mtumiki wafotokoza kuti chi haram musagwiritse ntchito ngati maha- ma- mankhwala iyayi tapezapo nkhani zita- zitatu nkhani zitatu hadithi yoyambirira